ngati pali nkhani yomwe yagwedeza kwambiri dziko lapansi m'masiku amenewa ndi nkhani ya baltasar ebang engonga amene wapangitsa dziko lonse lapansi kukamba za iye patatuluka mavidiyo oposa 400 akugonana ndi azimayi osiyanasiyana factory 265 media Siili pano kuti kuonetseni mavidiyo amenewa poopa kudulidwa ku mpingo, koma ili pano kuti timudziwe bwinobwino mkulu ameneyu amene wasiya anthu ambiri kukamwa kuli kakasi ndi mchitidwe wake ndipo tabwera ndi zinthu 11 zomwe ambiri simukudziwa zokhudzana ndi mkulu ameneyu

yemwe amadziwika kwambiri ndi dzina lokuti Bello chifukwa cha maonekedwe ake opatsa chikoka pakati pa atsikana ndi azimayi, anabadwa pa 15 March mchaka cha 1970 mu mzinda waukulu wa dziko la Equatorial Guinea, Malabo, ndipo ali ndi zaka 54, mkazi wokongola komanso ana 6. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Mobali nanga eh.
2 bambo ake a mkuluyu omwe dzina lawo ndi baltasar engonga edjo anali nduna ya zachuma mdziko la equatorial guinea ndipo pakali pano ndi president wa bungwe la zachuma lotchedwa commission of the economic and monetary community of central africa cemac 3 baltasar ebang engonga ndi mwana wa m'bale wake weniweni wa president wa dziko la equatorial guinea teodoro obiang nguema mbasogo amene wakhala pa udindowu kuyambira mchaka cha 1982 atalanda boma kuchokera kwa mtsogoleri wakale wa dzikolo francisco macias nguema amenenso anali a malume ake enieni a presidentiyu Kasongo, yeye. 4 mkulu watchuka panoyu anachita maphunziro ake azachuma ndipo ali ndi digiri yomwe anayitenga ku sukulu ya ukachenjede konko ku equatorial guinea ya malabo ndipo m'mbuyomu wagwirapo ntchito ngati akauntanti ku migodi komanso anagwiranso ntchito ku geproyectos nthambi ya boma yomwe imaunika kuyang'anira ndi kulondoloza chuma cha mapulojekiti osiyanasiyana a boma kasongo yeye 5 malipoti akusonyeza kuti iyeyu ndi wachuma kwambiri ndipo ali ndi ndalama zapakatikati pa 1 mpaka 2 million dollars za ku america kasongo mbona wewe mbona wewe 6 asanachotsedwe ntchito masiku apitawa baltasar ebang engonga anali mkulu wa nthambi ya national financial investigation agency anif ku equatorial guinea ndipo anali patsogolo pa ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdzikolo 7 mavidiyo amene amutchukitsa kwambiri pa dziko lonse lapansi mkuluyu asanafike pa mbalambanda mkuluyu pamodzi ndi akuluakulu ena a boma anali akufufuzidwa pa mlandu oganiziridwa kuti anasokoneza ndalama za boma zokwana 1.2 billion central african francs zomwe tikazisintha m'makwacha kwathu kuno ku malawi ndi pafupifupi 3.4 billion kwacha kasongo yeye 8 ngati njira imodzi yakafukufuku Engonga pamodzi ndi anzake oganiziridwawa anali akusungidwa mchitokosi cha apolisi pofuna kuonetsetsa kuti asasokoneze umboni pa mlandu wawo osokoneza chuma cha boma omwe akuzengedwa.
Kasongo yeye. Number 9. Mavidiyo a mkuluyu akuchita zadama anapezeka pamene nthambi zakafukufuku zimafufuza kuti zipeze umboni pa mlandu wosowetsa ndalama za boma ndipo mavidiyo oposa 460 ndi amene adapezeka. Mavidiyowo anaziziritsa nkhongono nzika za dzikolo, akuluakulu a boma komanso dziko lonse lapansi chifukwa anajambula mavidiyowa akuchita zakusayenera ndi akazi a nduna zosiyanasiyana za boma, mchemwali wake wa purezidenti wa dzikolo yemwenso ndi m'bale wake wa iyeyu, mwana wa mkulu wa apolisi, mkazi wa attorney general wa mdzikolo komanso akazi a anthu ambiri olemekezeka mdzikolo kuphatikizapo mkazi wa mchimwene wake mkazi wa abusa ake ku mpingo mkazi wa malume wake yemwenso ndi woyembekezera cousin wake ndi ena ambiri kasongo mbona wewo mbona wewo 10 malipoti akuti azimayi onsewa sanaumirizidwe kugona ndi mkuluyu ndipo ambiri a iwo amabwereranso kwa mkuluyu kufuna kuti adzachitenso kachikenanso mchitidwewu ndipo iyeyu sakuzengedwa mlandu chifukwa chogona ndi azimayiwa koma akumufufuza ngati ali ndi matenda opatsirana pogonana ndipo akamupeza ndi matendawa amuzenga mlandu ofalitsa matenda komanso kuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu ochuluka mdzikolo kasongo yeye namba 11 ndi mkulu ameneyu baltasar ebang engonga amene wapangitsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikolo Teodoro Nguema kudzudzula motsindika za mchitidwe wogonana ku malo a ntchito makamaka maofesi a boma iwo ati aliyense opezeka akuchita zadama ku maofesi a boma adzachotsedwa ntchito kasongo mbona wewo mbona wewo kodi inu mawu anu amodzi ndi otani kupita kwa mkulu ameneyu tiuzeni mu comment section pano